An ka banabagatɔ ala m'o basi la an gɛrɛsɛgɛw ala m'a foni an ma diɲɛ latigɛ ka ɲɛ ka di an ma ala m'o kɛra k'an balo silamɛya kan ka taa fatu limaniya kan k'an kunun lahara lon na ni la ilaha illallah ye ala m'o kɛra an jurumu fitinin a n'a kumaba ka ala yafa a bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛra Ɛɛ wagati ni dɔ kɔnɔ sani an fa ani an ka seku bɛ se kɛnɛ kan an bɛna ɲɔgɔn baro ka ɲɔgɔn hakili jigin min na o ye arabu ko maratibu nafsi assaba ni bɛ sigi so wolonwula min kɔnɔ tuma dɔ la a ya tagama na ka taa alahu ta'ala fɛ yen bi su nin bɛ la nuit du prophète alayhi salatu wa salam annu silamɛw fɛ mais kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma annu tijaniyadenw fɛ su dɔ de tɛ yen an ka ɲɛnamaya kɔnɔ su min bɛ wele ko la nuit du prophète an b'o fɛ depuis lon dana fo ka taa se lon ma lon min na ni diɲɛ bɛ ban su bɛɛ de ye nuit du prophète ye

a ka fɛn bɛɛ lajɛlen kalifa ala kira ma alayhi salatu wa salam ni ala kira ko a ko alahu muti wa ana qasim ala ta'ala de bɛ sɔnni kɛ mɛ ni ala kira de bɛ tilanni kɛ mɛ i bɛ fɛn min tilan o de ye fɛn b'i bolo o kɔrɔ ye tuma min na alahu ta'ala ka garijɛgɛ ni bonya ni kɔrɔta ni darajaw ni fɛn bɛɛ lajɛlen da a tagala kalifa min o de ye ala kira alayhi salatu wa salam o tuma na bi su in sini sininkɛnɛ kunu a bɛɛ tun ye nuit du prophète de ye ɛɛ n'an tɛmɛna ka bɔ yen an ko ni bɛ Ni bɛ tɛmɛ so wolonwula de fɛ. Naam. Mɛ ni bɛɛ tɛ se ka so wolonwula sɔrɔ. Allah. Ni dɔw bɛ dan so kelen de la. Naam. Dɔ bɛ dan so fila. Naam. Dɔ bɛ taga terminus kɛ so saba. Naam. Ni min bɛ se ka se so naani. Naam. Man ca. Ca. An tun k'a daminɛ kunun na. Naam. Musa Traore fɛ yen. Naam. Eh, an danna yɔrɔ dɔ. Ah. Eh, an bɛna jija ni Ala ka nɔgɔya ma. Naam. N bɛ taga n'a ye dɔɔni dɔɔni inshallah. Inshallah. An tun k'a yira k'a fɔ. Naam. Allahu Ta'ala ka an ladi Kurana kɔnɔ. Naam. Fafirru ila llahi. Adamadenw. Naam. Aw kana jɔ yɔrɔ kelen. Allah. aw kana jɔ diɲɛ in kɔnɔ fafirru ila llahi a ye boli ka taa allahu ta'ala yɔrɔ fɛn min da ka di adamaden na o de ye adamaden ye boli ka ala yɔrɔ ɲini parce que ala kira alayhi salatu wassalam ni ale fana bɛ an ladi la a ko an ma kun fi duniya ka'annaka gharibun aw abiru sabili a ko kɛ diɲɛ kɔnɔ komi garibu walima n'i ma garibuya faamu i yɛrɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ komi mɔgɔ min bɛ sira traverser la ile mɔgɔ min kan ka boulevard ba traverser takisiw ni gbakaw ni bisiw b'a kan ni vitɛsi ye n'i ma sira tigɛ ni teliya ye n'i k'i bɛ sira tigɛ ni kamalenya ye ni gbaka nana bɔ i kan walima ni bisi nana bɔ i kan ile kunnadiya nin bɛ kɛ min ye i kɔ n'i sen bɛ kari o ye kunnadiya ye. ala kira ka kumakan laɲini de bɛ kumakan ninnu na donc o b'a yira an na k'a fɔ ko diɲɛ tɛ adamaden lɔyɔrɔ ye diɲɛ ye adamaden tɛmɛyɔrɔ de ye o tuma na f'an ye sɔn tɛmɛ ma an kana an yɛrɛ kɛ sigibaga ye allahu ta'ala k'an ye boli mais n'an bɛna boli ka taa ala yɔrɔ boli nin bɛ kɛ ni mun ye boli nin tɛ kɛ ni farisogo ye boli bɛ kɛ ni fɛn min ye a bɛ kɛ ni ni ani hakili ni dusukun de ye a bɛ kɛ ni ni ye ni de bɛ boli ka taa allahu ta'ala yɔrɔ o kosɔn i ni mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ sigi la ɲɔgɔn fɛ tuma dɔ la a bɛ la ɲɔgɔn fɛ dilan kelen kan a bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ a bɛ don ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ a tɛ jamana kelen tuma dɔ la ile bɛ Abidjan ale bɛ fo la France walima ale i sera Faransi ale tagara Ameriki parce que ale ni bolila ka taga se yɔrɔ dɔ la ile ni ma se yen hali n'a fatula ɲɔgɔn fɛ a suturala ɲɔgɔn fɛ a tɛna taga kunu kɛnɛ kelen kan parce que ni tɛ jamana kelen ni fɔlɔ fɔlɔ adamaden bɛ ni bɛ balo so fɔlɔ min na o so nin tɛ so ɲɛnama ye bɛɛ kan ka jija ka voyage ka bɔ so tɔgɔ la ka na ni ye o ye so jumɛn ye u bɛ fɔ o so ma ko an nafsu al amaratu bi suuki Yusufu ko ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi o ye ni ye ni min bɛ nitigi a bɛ farisogo lasun ka taga ala kota dɔrɔn de ma i bɛ taga mɔgɔ dɔ sɔrɔ an ya sosiyete yɛrɛ kɔnɔ foyi man d'ale ye fo ala kota kan ale b'a plaisir ta ala kota de la ale b'a ya passion sɔrɔ tuma min na n'a bɛ Ala kota la, naamu, n'an sigira baroda la, naamu, n'an bɛ kuma na Ala kota kumaw kan, naamu, sonyɛni ni nkalontigɛ ni jɛniya ni nanbala n'a ɲɔgɔnnaw, naamu, a bɛ fɛɛrɛ ɔhɔn, mais n'i b'a ye ni Ala kuma nana fɔ sisan dɔrɔn i b'a ye dɔrɔn sunɔgɔ b'ale minɛ ɔhɔn, ale bɛ so fɔlɔ de la naamu, inna nafsa la'amaratun bisu ale ni tɛ foyi f'a ɲɛna kota ala kota ala kota ala k'a ma ko fafirru ila llahi a ye boli ka taa ala yɔrɔ kana to yɔrɔ la yen parce que n'i tola yen i bɛ boulevard de kan o boulevard de diɲɛ de ye o tuma na ni mɔbili de b'i sɔrɔ a b'i kɔ kari mɔbili ye jumɛn ye o ye saya ye. k'i ye tagama mais n'i tagamana i bɛna tagama ni fɛn min ye tagama tɛ kɛ ni sen ye i kan k'a fɔ tagama bɛ kɛ ni ala ko de ye mɔgɔ min ya baara kɛra ka to ka na sigi téléphone kan ka wajulikɛlaw ka kumakanw lamɛn ale yɛrɛ tora ka nafilaw seli a fana tora ka kurana kalan

Alahu taala kanna kiyama na ka taga ka taga kali ni na ni min bɛ farisogo jalaki nafsu lawwama a bɛ farisogo jalaki farisogo jalakili kɔrɔ ye fɛn min ye tuma min na ni ni bɔra ni voyagera ka bɔ so fɔlɔ la so min ye ala kota so ye ka sababu kɛ karamɔgɔ sɛbɛw sɛku mun b'a kɛrɛfɛ ale ni karamɔgɔ mun bɛ yen ale yɛrɛ ya jija jija ala ko la n'a taara se so filanan so filanan na n'a sera yen tuma dɔ la ni bɛ ɲumanya dɔ kɛ nka a tɛ kari ka bɔ ala kota fana ma ban a b'a panacher an nafsu lawwama ale de bɛ jurumu kɛ i ka da ye mais n'a tilara ka jurumu kɛ n'a taara sigi nimisa bɛ na mun de ka n bila nin na an-nafsu lawwama l'âme blâmante ou l'âme accusatrice a bɛ farisogo jara k'a sɔrɔ mɔgɔ ma kuma a fɛ ale yɛrɛ bɛ nimisa o ye étape dɔ de ye Ça, c'est une évolution vers Dieu. On dit que tu es en train de marcher petit à petit vers Dieu. I tun tɛ ten fɔlɔ la fɔlɔ la i tun b'a ɲagami mais i tɛ nimisa Seli bɛ tiɲɛna i tɛ seli fajiri ma seli selifana ma seli lansara ko tɛ fitiri ko tɛ saafo ko tɛ i bɛ taa ka sunɔgɔ i bɛ gɔrɔn bɔ mais i kɛra sisan n'i ma bi seli sini i seli walima i ma bi seli i su ko la i bɛ yɛrɛ san dɔɔnin i tɛ se ka sunɔgɔ mais i tun tɛmɛna wagati dɔ tɛmɛna i bɛ se ka seli kelen kɛ tɛ se la a tɛ foyi k'i la mais bi n'i ma seli ne b'a fɔ i ɲɛna f'i wuli ka seli sa hali n'i ma wuli ka seli mais i b'i yɛrɛ accuser la ni selibaliya ye bi kɔrɔ dɔ i bɛ kira o kɛra ka taa ala fɛ yen ni ne bɛ taga la nin ye dɔɔnin dɔɔnin ala fɛ so sabanan ye min ye o de ye mɔgɔ caman bɛ yen mɔgɔ caman bɛ so filanan na mɔgɔ caman fana banbala ka taa se so sabanan a so sabanan ye so jumɛn de ye u b'a fɔ o ma ko an-nafsul mulhima l'âme inspirée

parce que mɔgɔ min bɛ yen n'ale bɛ se la ka ala bato alahu taala ka bato nɔgɔya a ye seli fata duuru a b'a seli a lɛrɛ a bɛ tila tuguni ka nagafilaw fana seli a bɛ su fana ɲɛnamaya a bɛ nagafila sun don a bɛ ɲumanya kɛ la a bɛ zikuru kɛ la ale dɔw b'a miiri dɔw b'a miiri ko ko ale yɛrɛ ya effort de b'a bila la ala ko la n'ale ka mɔgɔ min ye ala ko t'a la a b'o nɛni a b'o jalaki mais a t'a dɔn ko a bɛ sela ka ala bato ni alahu taala ka nɛ hinɛ de ye parce que imam shafi ko la hawla min al-ma'siya a ko cogoya tɛ yen mɔgɔ si tɛ se ka yɛrɛ bɔsi jurumu bolo i bɛ se wala quwwata ala ta'a fanga tɛ mɔgɔ si la ka se ka Alahu Taala bato komi Ala b'a fɛ cogoya min na illa bi qudratillah a bɛ kɛ ni Alahu Taala ka hinɛ ni Ala ka se de ye n'i k'o faamu n'ile ka mɔgɔ mun ye ala ko ta mɔgɔ mun tɛ sɔnna ka seli mun tɛ ala ko kɛ la o hinɛ b'i minɛ i bɛ dugawu k'o ye i bɛ gɛrɛ o la i b'o laadi i b'o waaju i t'o minɛ ni fanga ye o minɛ ni fanga ye o misala surun ye min ye ɛɛ bani Israil mɔgɔ dɔ tun bɛ yen ala farantoriyara ma ni ala ko ye a si bɛ a ma ala ko da ala tora ka masaya i k'a dɔn n'i ka ala bato ka se yɔrɔ dɔ la ala taala bɛ karama dɔ k'i ye o karama kɔnɔna na ala nana min kɛ ala nana kabanɔgɔ karaba ale ye sanji t'a sɔrɔ tile t'a sɔrɔ donc dugu bɛɛ b'a ko ye o dugu kelen nin kɔnɔ mɔgɔ dɔ fana tun bɛ yen ale ɲɔgɔn mɔgɔ kuntan tɛ ale fana sigi bɛ dalabato

a ka ɲɛ bɔ a la min kɛ a ko mun na yɛrɛ n nana bɛn ni mɔgɔ kuntan de ye n nana bɛn ni ala jugu de ye a taara k'a fɔ ko ala walahi alahu la yaghfir ma a ko walahi ala tɛ yafa nin ma a bɛ ala kota ka tɛmɛ den nana bɛn ale ka ɲɛ bɔ a la takabburan dɔ fana ka ɲɛ bɔ a la istihya'an maloya bolo ma a ko ee

ala tora ka masaya la ala taala ka kabanɔgɔ ta ka bɔ nin kunna ka taa a bila nin kunna ala ko innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ale tun b'a dɔn ko ala de sɔnna c'est-à-dire ale ye se ka ala bato ten ka se ka siran ala ɲɛ ten ka se ka limaniya sɔrɔ ten a m'a dɔn ko ala yɛrɛ de sɔnna o ma ale tun hakili la ko ale yɛrɛ ya effort de tun b'a kɛ la donc o kɛra min kɛ depuis olu fila farala ɲɔgɔn na kabanɔgɔ ma lɔ ale kunna tuguni fo ka taa ale ba depuis o farala ɲɔgɔn na kabanɔgɔ ma fara ka bɔ nin kunna tun ka taa fana fara olu ale fana ka sonyali dabila a ka dɔlɔmin dabila a ka jɛnɛya dabila a ka ala ko ta cent pour cent fo ka taa sa o kosɔn ka ɲuman b'a fɔ ma la hawla min ma'asiya

mɔgɔ si tɛ alijinɛ sɔrɔ fo n'a kɛra ni Alahu taala ka hinɛ ye o t'a yira n na k'a fɔ an k'an ka bolo fila croiser ɲɔgɔn na ka sigi an t'an jija ala ko la parce que Alahu taala ka alijinɛ bɛna sɔrɔ ni hinɛ jumɛn de ye mun de ye hinɛ nin ye hinɛ nin de bɛnnen bɛ i yɛrɛ ya jija i ni bɛ jija min kɛra ka bɔ fajiri ka taga misiri la i bɛ jija min kɛra su fɛ ka nafila seli i bɛ sunkalo sun min donna o de ye jijaw ye o jijaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan Alahu taala ka hinɛ bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ o tuma na adamaden n'a jijara ni Alahu taala bɛ fɛ ka fara kan a bɛna déplacer a bɛna bɔ so filanan na so filanan min ni a bɛ to ka ɲagami a bɛ ɲumanya kɛ a bɛ juguman kɛ a bɛ ɲumanya kɛ a bɛ juguman kɛ n'ala farala kan a bɛna na bɔ o yɔrɔ la a bɛ taga se yɔrɔ jumɛn a bɛ taa se yɔrɔ dɔ la ɲumanya de ka ca ka tɛmɛ juguman kan

Alahu taala kalila fɛn wolonwula la mais Alahu taala ka kali kɔnɔ a bɛ nana kuma min fɔ an ɲɛna o kuma de ka ko ala nana kuma fɛn min kan Alahu taala nana kuma ni kan a kumana ni kan masa ni kan ni dan kan ni bɛɛ lajɛlen dalakɛ ni bɛɛ ni sugu kelen denmisɛnnin ni silamɛ ni mɔgɔkɔrɔba ni a bɛɛ lajɛlen ye ni ye mais adamaden ka diɲɛ n'a ka baara n'a sigiyɔrɔ n'a ka miiriya o de bɛ ninnu bɔ bɔ ɲɔgɔn kan o de bɛ ni dɔ fisaya ka tɛmɛ dɔ kan a bɛ dɔ sanuya a bɛ dɔ bonya ka tɛmɛ dɔ kan Alahu taala ko ale ye ni ladɔnniya fɛn na fɛn min ka ɲi ni ma ani fɛn min bɛ ni yɛrɛ lanɔgɔ fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Dieu l'a inspiré sa piété et son immoralité. O kosɔn bi ka taa mɔgɔ sɔrɔ dugukolo mɔgɔ min t'a dɔn k'a fɔ ko nin ye ala kota ko ye mɔgɔ min t'a dɔn k'a fɔ ko nin ye ala diɲɛna ko ye o ni tɛ yen bɛɛ b'a dɔn o kosɔn n'an taara se lahara ni Alahu taala ka mɔgɔ o mɔgɔ minɛ lahara i ka kan ka minɛ de i ka minɛ ko de kɛ i m'a ye lahara don na an karamɔgɔ dɔw k'a fɔ ko ala tɛna an si juger lahara bɛɛ de bɛna yɛrɛ juger

jigitigɛ so siranya so dibi so Naam. tɔɔrɔ so Ah. a ko mais mun k'i lase Naam. a ko n ya baara de ka n lase Allah. est ce que ne Alahu taala n k'i tɔɲɔ walahi i ma n tɔɲɔ Naam. i ka kuma o kuma fɔ n ɲɛna n banna ma o de ka n lase nin ma i bɛ Allah. sɔrɔ ka taa can faalhamaha fujuraha wa taqwaha adamaden ka baara n'a bonyana ala ko la tuma dɔ la alahu taala bɛ faransereya ma alahu taala b'a ladɔnniya a bɛ inspiration di adamaden dɔw ni ma i ka adamadenw se ye o inspiration kɔnɔna na an n'u karamɔgɔdenw caman bɛ yen n'an surunyana o yɔrɔ la yen an n'u tɛ kɛ karamɔgɔ ye tuguni

parce que ile n'i sera yɔrɔ min na sisan i sera nafsu mulhima la c'est l'état de l'âme inspirée donc n'i sera o étape la i bɛ lɔnni dɔw de sɔrɔ i ma min kalan kitabu la n'i bɛ farati la ile tɛ jija wɛrɛ kɛ tuguni ile t'a dɔn ko ne bɛ étape sabanan de la naani de bɛ ɲɛfɛ Kosɔn an ka shekhubaw b'a fɔ an ɲɛna ko shekh ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu a yɛrɛ b'a yira an na k'a fɔ fɛn min ye kabako kow ye mujiza ko min sukola min a kɛra jɛn ye min jigila n kɔnɔ o de kɛra ka kabakuru kɛ sanu ye ka ji kɛ nɔnɔ ye olu fɛ olu fɛ olu b'o jate i n'a fɔ

ɲɔkisɛw kumana ala kira tɛgɛ kɔnɔ alayhi salatu wa salam ala kira ka sanna yɛlɛ kɛ peut-être lɛri kelen jatiya kɔnɔ alayhi salatu wa salam jiw bɔla ala kira tɛgɛ bolokumandenw na mɔgɔ kɛmɛ wolonwula ni kɔ ɲɔgɔnna o minna la o kola la alayhi salatu wa salam Donc fɔlɔ mɔgɔbaw olu ko kabako min ka bon ni kabako bɛɛ ye k'o tun ye ala kira yɛrɛ jogo ye sinon changement ninnu ka kalo ci ka ji kɛ nɔnɔ ye dɔw don mais kira yɛrɛ jogo a ya sigiɲɔgɔnya a ya balimaya a n'a furumusow cɛ a n'a ya lamɔdenw ani hali minnu tɛ silamɛw ye min sigila ni ala kira ye kasa duman de tun bɛ bɔ ala kira la kasa duman nin fana tɛ parfum kasa ye sigiɲɔgɔn ɲumanya ko la o tuma na ni ile mɔgɔ min ya jija tagala se o yɔrɔ la yen i taara se nafsu mulhima la ile bɛ kabakona kow de ye n'ile ka min ye a caman bɛ kɛ tiɲɛ ye parce que i yɛrɛ fana b'a dɔn sisan i ya zikiru cayara i ya salatu cayara sisan mɔgɔw bɛ istighfaru kɛmɛ kɛmɛ kɛ yɔrɔ min na e b'a kɛ waa kelen tuma dɔ la i bɛ se ka istighfaru waa bi wolonwula kɛ su kelen kɔnɔ kɛlima sahada waa kɛmɛ waa mugan ani naani i b'o kɛ ten wagati dɔ kɔnɔ i ka taa ɲaga filasun dun cayara o n'a ɲɔgɔnnaw tuma dɔ la a bɛ produit ko dɔw la n'a tagala produit alahu taala ka inspiration dɔw di ile ma a kana jigin i kɔnɔ ko c'est la fin du monde kalandenya la i bɛ tagama de o kosɔn an bɛ sira min na n'o ye tɔrika ye tɔrikaw ka sɛ

i bɛ alahu taala de bato i bɛ ala de yɔrɔ ɲini fo ni tiɲɛ nana i ma don min na tiɲɛ min bɛ kofɔla yan o de don min na n'i fatura ka bɔ diɲɛ kɔnɔ i kana limaniya kana la i yɛrɛ la wala ta'amanu bi makrillah kana bila i yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko place dɔ bɛ i sera o yɔrɔ la yen ko i sera i dan na toujours i b'a bila i kɔnɔ k'a fɔ k'i m'a daminɛ ban i bɛ sira daminɛtɔ de la o tuma na o place min ni mɔgɔ min sera yen i ye ɲɛfɛ yɔrɔ filɛ parce que sɛku k'an ma ko multafitu la yasil multafitu ye jɔn ye ile de bɛ boli la i bɛ fɛ ka taa se yɔrɔ dɔ la mɔgɔw ɲɛ ile de fana k'ile ye bolitɔ i ye kɔfɛ yɔrɔ fana filɛ bolibaga ani kɔfɛ filɛ ni nin fila farala ɲɔgɔn kan o tuma na a bɛ jouer tagama kan i sen sumaya ka dingɛ la ko an ye boli wagati bɛɛ lajɛlen ala kira alayhi salatu wa salam kira bolila de kira bolila depuis kira ka kow daminɛ tɔ fo ka taa se kira ka kow laban ma ala kira tola boli ka taa alahu taala sɔrɔ

ni min sera o place nin na i b'a ye diɲɛ latigɛ mana gɛlɛya cogo o cogo ale hakili can parce que an bɛ ko min yera problème ye ale t'o ye problème ye parce que ale ni ka tuma'anina sɔrɔ l'âme apaisée l'apaisement apaisement fana tuma caman a bɛ sɔrɔ fɛn min na alahu taala k'o fɔ an ɲɛna naam ala bi dhikrillah tatma'innul qulub naam a ko n'i bɛ dusukun ka mafa dusukun ye mafa dusukun kana yɛrɛ yɛrɛ dusukun ye sabati i ye sunɔgɔ kɛ normalement dumuni kɛ sago ma a ko i ye ala ko fɔ ka caya a m'a fɔ k'u bi wari caman ɲini na an n'u fɛ can mɔgɔ min ka wari caman sɔrɔ na o tigilamɔgɔ le hakili sigilen don can mais an ye taga wari caman tigiw ɲininka na est-ce que e hakili sigilen don wa na wari bɛ min bolo e de hakili sigilen don wa na ale fana bɛ na n'a problème de ye na

N'i kɛla nafolotigi n'i ka wari sɔrɔ i bɛn'i ka nafolotigiya mara cogo jumɛn ye ala ka ko b'o de la n'i bɛ mɔgɔ min fana tagara kɛ fantan ye nafolo t'i bolo i bɛn'i ka fantanya fɛnɛ minɛ cogo jumɛn de la parce que ala taala bɛ fɛ dɔrɔn a bɛ fɛ ka a ka alaya a bɛ fɛ i ye ale ka alaya ye i ya sɔrɔ kɔnɔ a bɛ fɛ i ye alaya ye i ka fantanya ma ni ala sɔrɔla nafolotigi ka nafolotigiya kɔnɔ nafolo ka a nafa ni ala taala fana sɔrɔla fantan min ka fantanya kɔnɔ o tuma na ka fantanya ka kɛ kojugu ye a bɛ girin ala ma k'a yira an na k'a fɔ adamaden bɛ se ka apaisement sɔrɔ fɛn min na a k'o de ye ala ko ye n'i jijala ni ala ko ye i bɛ taga se nin yɔrɔ nin na an-nafsul mutma'inna apaisé mɔgɔw bɛ kasi ko min na e de tɛ kasi o la mɔgɔw bɛ siran ko min na e hakili bɛ sigi o la mɔgɔw jigi tigɛ bɛ ko min na e jigi tugu b'a la parce que ko dɔ b'i ni ala taala cɛ mɔgɔ kan ka ko to i ni ala cɛ mɔgɔ kan ka ko to i ni masa dɔ cɛ masa min bɛ se ko bɛɛ lajɛlen na

u ka seliw bonyana na u ka jija bonyana ka taga se nin pilasi nin na o tigilamɔgɔw bɛ sabati u bɛ hakilisigi sɔrɔ u bɛ hakilisigi sɔrɔ sɔrɔ kɔnɔ u bɛ hakilisigi sɔrɔ dɛsɛ fana kɔnɔ u bɛ hakilisigi sɔrɔ kɛnɛya la u b'a sɔrɔ fana bana la fana.